ọ mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu sị nke onye chisi ya zere ndụ mmiri ndụ azụ a sị mmiri ya atala azụ ya anwụkwala anwụ onye hụrụ gị ma ọhụ m cheta nwa ya bere ebe si anya mmiri sị biko ya akụkwala ya n'anya egbe bere kwenụ ugo bere nke sị ibe ya ebele ya ezi ya ebe ọ ga-ebe kama nku akwala ya akwa ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe ọ ga-ama asụ ya sụọ n'ala apata ụkwụ n'ihi ya fụọ ya ụfụ ya chọwa ebe ọnụ ikwe nọ abịala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetekwa unu ilulu igbo ya mere ọ ga-adịkwanụ m ezi mma gị nwa nke mmadụ ka ị were ya wahi dịka ị na-ege ya ka ị tiiri m uche gị ebe a na-edebe uche n'ime akwụkwọ ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge awụghị nwanne anyị yo ọ kwa otu nwoke ka ya na nwunye ya na-ese okwu ọ kọọla nwunye ya ọnụ nwunye ya akọọ ya akọọ nwunye ya ọnụ nwunye ya akọọ ya nwunye ya elee ya na ọ kọọla ya kọtara nga o ji ya elekwana anyị sọma ihe ọ ga-agwa di ya ya elecha di ya n'otu chita uwe eze ya sị lele onye iberibe ke lele onye nzuke ọ maka mgbe m kwere lụọ gị ị taghoro eze ka ewu ngwa ngwa na-ekwuleta ọ tara eze ka nwoke m ihe abaa ya n'ọmị baa ya n'ọkpụkpụ ya were ya kụọ ya nwaanyị ịdakwụ nwaanyị asha n'ala baa mamịrị ọkụ baa nshị ihe ọzọ nwoke pụrụ nwoke n'ọnụ mụ atakwara m eze ka ewu mụ atakwara m eze ka ewu ọ ihe igbo na-eji ekwu sị egbuo ma iwe elie ma ushi ya mere ọ bụ na gị abụrụ nwa mmadụ ị maghị otu e shi akwa ire gị nga ọnụ gị nwere ike iti gị n'ajọ ihe n'ihi ndị igbo na-ekwu okwu sị ọ bụ na ụkwụ gaa ije ya ala ma ọ bụ na ọnụ gaa na ọ gaghị ala ọ kwa ya mere nwoke ya na nwunye ya na-ese okwu gbulielagwele ya sị ana m eri ishi nga ị hụrụ na akarịala m iri ishi akarịala m iri ishi n'ụlọ a mmadụ ha ga-enye m isi m erie akarịala m iri ishi ngwanụ ọ ka na-ekwu ka na-ekwu otu awa awa abụọ aga awa atọ agala chi ejielenụ ị mara ọ na-agwụnụ chi jie o nwe mgbe ọ na-eru mgbe ọ na-eji eru

ngwa ụmụaka lọtara nne ha kọwara ha sị nna ha ọ na-ewekwa iwe ezi ike nna ha ọ na-ewekwa iwe ezi ike ngwanụ ụmụ akpọrọ nna ha sị daddy ị makwa sị mma ya eme n'oke gị enwe emekwa n'oke ihe ị gere wetakọ n'aka na ahịa ele ihe ị chọ ka e mere gị ihe a ga-emere gị ihe ọzọ pụrụ nwoke n'ọnụ naanị ihe m ma ọ bụrụ na ha ekwele ekwechi ile enwela nga m gaghara gị ahụ ajụọ m oyi ọ gwara na ihe ohe m nsogbu m so akọ m na-akọ tupu m akọrọ nke ọzọ ebe onye arasị ọ na-awụ ihe chi ọzọ zapụ ya n'ọnụ akwanụ nwoke ruo n'abalị mhm. nwoke jiri aka ga ga ga ga ga ọ gara nwaanyị etipụ onye erighị eshi a nwoke sọ mụọ onye erighị eshi a nwoke sọ mụọ onye a na-eji ezi ekwu tupu gị na-ekwu chekwa echebe tupu gị na-ekwu gị tupu gị na-ekwupụ chekwa eche n'ihi na asị ọ na-awa nkwupụ agbara akụrụ igbo bụ igbo okwu ụka uru ilulu hmm. ọ ya mere igbo na-eji ekwu okwu sị o ihe mmanwụ nwaanyị n'ọnụ n'ọnụ ma nwoke nwoke n'obi n'obi gị bụrụ nwoke ọ bụghị ihe niile ị hụcha ka ị ga na-ekwu n'ihi na akpọ ya mere ebe ihe ewu hụrụ gbachita nkịtị nkịta hụ ya na-agbọ wom wom wom wom wom nkịta agbagidere ihe agbagide ihe agbagide ihe agbagide ihe ewu ajụọ ya sị nkịta nna elere ihe gbọga ihe ele ihe ya sị hụ ihe agaji ebe ya sị ọ ihe ka m hụchara kemgbe gbala nkịtị ụfọdụ ihe na-ata ọgụ ndị Igbo dịka ndị Igbo na-eji ekwu ha sị ụtọ nwanne na nwanne wụ eleta aghara o nwe ụfọdụ ihe ị ga-ahụ nnọọ gị hụgodi ya ka ị gba nkịtị mee kasị hụ mana ihe ọbụla ọ ga ihe ọbụla ị hụ na ị ga-ekwucharịrị ọ ya na nwata tụrụ ilu nna ya tụrụ sị biko ya kwụkwa ụgwọ nna ya ji nwa m nwayọ kwa nwa tụrụkpa nle nleribado ee e. nwa tụrụkpa nle doribado ee e. taba tabata doribado ee e. doriba nnabe gara ikpe une une ngele une gị nwa nke mmadụ onye ihe onyonyo a na-erute kwa mgbe kwa mgbe ọ bụrụ na nke a na-eweta na-amasị gị sị biko na-etinye ya uche gị n'akwụkwọ na-etinye ya uche gị n'akwụkwọ abụla onye gawa ilecha ya gị efe vum felaga n'ihi na ọkwa nke ị na-akwado anyị ka a na-aba n'ime oke ọhịa gị na-egbute mgbọrọgwụ n'ihi na ndị Igbo na-ekwupụ sị a kwụcha dibịa ụgwọ ya ba n'ime ajọ ọhịa kpata mgbọrọgwụ nkwado ị na-enye m ga-eme aga ije ndị mmụọ gakwa ije ndị mmadụ ee n'ihi na igbo bụkwanụ oke mba igbo bụ ndị eji eje mba igbo bụ ndị eji eme ọnụ ọ bụrụ na ebe ọbụla ị gara nwanne m ị hụghị onye igbo were ọsọ were ije laa n'ihi na ebe ahụ mmadụ adịghị eme n'ime ya akpọ ya mere m ji gaa n'ọkụ mmụọ eruru m n'ọkụ mmụọ ajụla m otu m siri ga ya ma eruru m n'ọkụ mmụọ ka m na-elepụ anya lekwa onye igbo ebe a m ajụọ sị nwanna ị bịara ebe a lee otu i si bịara ebe a ya sị nna na ọ biznes

m akụja sị chineke mi onye igbo nọkwara ebe a nna m esoro ya bụrụ abụ bụrụ abụ bụrụ abụ bụrụ abụ bụrụ oke mmiri na-ebu ogwe ugwu adarịata egwu chineke anyị dị mma m aga jụọ sị nwanna ha ma na-eji i ji bịara ebe a ya sị m na n'ọkwa business nwanna ịmakwasị ya bikọdo efere bụ ọgwụ n'ọkwa business ọ bụ na ide ha kwado m ya mere ọ dị ka ị wụ ndị village anyị i soro my village people ka m kwuo n'olu bekee ama m na i so ha ya mere tinyere m uche gị n'akwụkwọ udo dịrị unu